amalawi tsiku ntsiku tu ndi zoona tikumana ndi mavuto osiyanasiyana tsiku ntsiku tikusaka thandizo la mankhwala adzitsamba kwa anthu osiyanasiyana koma tu ine pano ndikufuna ndikuwuzeni kuti ngatitu kuli sing'anga mthandizi ndi gogo mwachande iwowatu ndi sing'anga amene ankathandiza ndipo akuthandiza muno m'malawi komanso nzika za mayiko ena ndiye chonde musavutike musataye nthawi ndi kupita kwa asing'anga enawo akakudyerani ndalama ngati mukufuna kuthandizika pa nkhani ya zachuma za m'banja za bizinesi za ulimi za ntchito za beti komanso ngati mwina muli ndi mavuto odwala nthenda zambiri sing'anga amene akuthandiza ndi kuchiza ndi gogo mwachande amene mukufuna kulemera gogo mwachandetu ali ndi ndalama ija yayikazi komanso ali ndi chikwama waleti banki waleti kulemeretsa munthu kwa pompopompo kosakhetsera mwazi iwowansotu ali ndi njoka ya nthunga abathwa obwereketsa ndalama yayikazi ndi kuti musavutike kulemera kwa pompopompo sing'anga wake akuthana nazo zonsezi ndi gogo mwachande amalawi kwa amene mmapanga mabizinesi iwowatu ali ndi mankhwala achikoka cha bizinesi mwitano wa bizinesi kutsirika bizinesi yanu komanso mtupatupa wa bizinesi osakayikira osadandaula ngati muli m'banja mphatso ya wana yikuvuta iwowatu amasula amayi ndi abambo ndi kuyamba kukhala ndi mphatso ya wana komansotu iwowa ali ndi mankhwala ajatu aloko otsirika amayi ndi abambo kuti asamapange zadama ndi munthu wina ndi kuti osakayikira mankhwala okuza chida cha abambo zikutheka mwitano wa wachikondi kaya mukufuna mamuna mukusaka mkazi iwo ali ndi mankhwala amene amakupatsani ndipo kumabwera mkazi wa kumtima kwanu kapena mamuna wa kumtima kwanu ndiye kwa azimayi mwina mukufuna konda ine zungulira khonde Zikutheka kutinso mwina mukamapanga bizinesi amuna adzibwera ochuluka zimathekatu ndi gogo mwachande osakayikira kwa amene mmakonda kubeta ali ndi mankhwala aja amulota dokta gogo mwachande alinso ndi mankhwala obwezetsa munthu pa ntchito mankhwala amwayi wa ntchito mankhwala a promoshoni ndi kuti kaya munapalamula ali ndi mankhwala othetsera milandu amalawi osakayikira osadandaula kwa amene mmapanga za ulimi ali ndi mankhwala amtupatupa wa mbewu Kutsirika mbewu zanu kaya ndi mpunga, fodya, nandolo, mtedza, chimanga ningoti mbewu zonse. Gogo Mwachande amachizanso nthenda zambiri ngati BP, asima, shuga, likango, mabomu, chizonono ningoti nthenda zambiri kupatulapo edzi ndi kolona. Kwa amene mufuna kupita ku Joni ali ndi mankhwala aja amene amakupatsani mumayenda mwaufulu komanso ntchito mmakayamba pasanathe masiku awiri amatsilikanso ngakhale thupi lanu. Gogo Mwachandi ali ndi mankhwala owunikanso olimwayi wanu kutsilika thupi lanu kuchotsa zotcheledwa. Zonsezi zimatheka ndi gogo Mwachandi. Ndikuti a Malawi musavutike. Ngati mukufuna kulemera, Chikomo wallet, bank wallet, kulemera munthu kosakhetsera mwazi, kudzikhwimira wekha kudzera mu tsitsi, zikhadabo, litsiro, zikutheka. Iwowa zipatala zawo zili ku Blantyre, ku Lilongwe, ku Mzuzu.

mtupatupa wa mbewu, kutsirika thupi lanu, kuteteza thupi lanu kuchotsa zotcheredwa komanso kulemeretsa munthu mosakhetsera mwazi. Anzanu akuchita bwino, anzanu miyoyo ikupita patsogolo. Eya, kaya mmabeta zikuthekatu ndi gogo mwachandi. Gogo mwachandi sing'anga yekhayo amene akuthandiza muchoonadi mmalawi muno komanso ngakhale maiko otizungulira cholinga akusiyeni padzuwa kodi ukukhala ndi choncho ndi kutiko kumene ukupita iwe lowa mkati mwa mwa nyanja Wazunzika kodi iwe? Ndikupita panje ine sukundiona? ndimakudikira iweyo Koma ndikupita iwe ichi ndikukuuza ndi chani? eh? Tandisiye, tandisiye. kodi sukumva kuti ndisiye taona ine ndatseka gate imene chifukwa tandiuza madam omwe nditseke gate imene kupanda kutero ndi ndi kuti taona tchakanga kapena ukayesa kuchosa ntchito iweyo ndiye kuti ineyo ndikuchosanso ntchitoyo ndi ineyo kundichosa ineyo eya ngati ndingatsegule apopo ndiye kuti ine ndikhala obalalika kwambiri imene ndi ntchito yanga ndisiye mkono wanga ndisiye mkono wanga ndikukupempha kunena kuti ndisiye mkono wanga ndikukuchenjezatu ineyo Yaro ma. Yaro. Okay, okay, ndakumva. ndiye sufuna undisiye Iwe subira kuli bosi. iweyo ndikuchosadi ntchito iweyo ndikuchosadi ntchito ngati sukundimvesesa ine ndikuchosadi ntchito iweyo Ndiye mwana wa mai yako ndamene angandichose ntchito ineyo. Osati iweyo iya. Kodi ndi chani? Vuto lako ndi chani kweni kweni? kodi ukuphunzitsa uyuyu ntchito yake kodi izinso ndi ziti kodi wapenga iwe ungamayankhule ifeyo tikuyankhulana Ta- tichokere panopa takalowa mkati inetu ndine wamkulu ukudziwa zimenezo kwa iweyo ineyo ndine wamkulu tandisiye ndekha ine one ndisiye ndekha ine tu ndisiye ndekha ndikukuuza kunena kuti ndikuchosesa ntchito ngati ukundigwira Ndikakuuza kuti bwino sisa wanga akukufuna ndiwe ndani kuti ukandiyankhule ine zimenezozo ndiwe ndani uyankhula ndi ine ndiwe- ndiwe ndani vuto lako ndi chani kwenikweni Tandiu- tandiuze rita ndi chifukwa chani ukukweza mawu ako ndi chifukwa chani ukukweza mawu ako kodi wapenga kodi

Tiye menyana ndi ineyo iweyo. Lita ndi chani? Ndi chani Lita? Lita. Ndisakugwira ndi khata. Ndikugwirano. Lita. Hey. Hey. Taonani mmene walumira. Mano achita kudindatu. Taona. Hey. Anakatha kukuchotsa nyama papa iweyo. Hey. Madam. Taonani. Hey, kunena zoona madamu, mmene akupangira papamu, titha kunena kuti chinkhanira, chinyama chosowa kolowera, chimene sichimaoneka ndi maso iyayi, ndi zimene zi- zi- zikuoneka papa, eh? ndi chinyama cho- cho- choopsa kwambiri chokapo lilipo. apa pita ukapitirize ntchito yako choka apa ah henry pepa Ah, zabwinobwino. Zilipopo. uziona Hey, izizi ndi zowonjeza kwambiri ndithu mtsikana ameneyo akufunika kulongosoledwa kupanda kutero ndikuti mhm, apo apanga china chake akhala chinthu china chake kwambiri ndiye kutinso tsiku lina lake adzakhalatu akufuna kundimenya ineyo tapita kamtenge wake mkati iwenso ndikati ndikuuze ngati lita angatuluke pa geti apapa ineyo ndisakudziwa kena kalikonse popanda lamulo langa ndiye kuti yakotu yatha wandimva yako yakuthera wandimvetsa ene ndikuti kumene mupita ndifuna ndikangotenga zina zake mu supermarket tsegula chigeti chabwino madam ah chonde osayerekeza ku- ku- kungwera osayerekeze kungoyika maso pa iyeyo basi wandimva okay ndakumvani tsegula geti iwe ene iwe chemwali wamkulu ndakhumudwa nawe kwambiri ndakhumudwa nawe kwambiri iweyo ineyo unandilonjeza wekha iweyo ineyo unandilonjeza unena kuti iweyo ulongosola kena kalikonse ndipo undithandiza kena kalikonse kuti iweyo ukathe kumpulumutsa lita Hmm? koma pano palibe chimene chikuoneka papa chemwali Pepani kwambiri pakuti ndikukhala ngati kuti mwina mwake sine wa nyumba muno mwiyo. koma uli panoto uli panopa iweyo ndipo ukhala panopa iweyo ndipo ukhala ukuyang'anira zimenezi sichoncho ndiye ukuyenera kupanga zonena kuti iweyo usinthe umusinthenso wina wake kuti apapo pali chovuta kukhala kuti iweyo kugwira ntchito kupanga zonena kuti umuonetse iweyo mphamvu zako iyeyo Ayi sichoncho. ehe ndiye uyenera kupanga china chake ndithu uyenera kupanga china chake china chake chonena kuti akathe kusintha iye kumakuopa chonde usadandaule ndiyesetsa ine kumbali yanga mwandimva chabwino chonde o mulungu wanga sinu zonena kuti mtsikana amene ndimpange zotani ayi koma sindilola kuti achitenso china chake zosatheka pali china chakenso kapena ngati ayi palibe

chifukwa mmene nangokuona iwe naona mmene iye analili mchemwe wanga oh mulungu wanga mwangokhala wachichepere kuno kufanana ndendende ndi mchemwe wanga oh shit ndipo ndikudziwa Kusabashi. chisa ndikhanena kuti ndidzakutetezera iwe kuti kodi ine ndakufunsapo kapena kukupempha kuti undithandize ineyo kapena kuti unditetezere ine ndakuyankhulapo ndi chifukwa chani iwe ukuika chipweteko mmoyo mwanga ukudziwa chani iwe ndimakutetezera chifukwa ndiona kuti ndiwe mwana wachemwali wanga wandimvetsetsa bwinobwino oho ndiye kuti ena onsewo amayenda munjirawo ndiye kuti alibe aziyankolo wawo kapena azikhazi nawo si choncho eh? ayi si choncho ayi ndiziwa kuti ali nawo koma ine ndikuchita kutengera ndi mmene chemwali akundiuzira kutengeranso kuti ine ndikuthandiza ndi wamisala eya ndi wopengetsetsa ndi wopengetsetsa kwambiri Rita sukutha kuonetsetsa kunena kuti ndinu wankulu Rita ndiye kuti sukumvetsetsa bwinobwino kunena kuti ndinu Rita sukumvetsetsa kuti ndinu sinyo

iwe ndi ndani kuti ukandifunse ine zimenezozo aa iwe waima pamalo ponena kuti ndi pakwathu ndipo ndikukufunsa chifukwa chonena kuti wayandikira geti yakwathu nthawi imene ndinabwera nthawi inayake ineyo kuno sindinaoneponso nkhope ngati ya iweyo iyayi ndinangoiona nyumba yokha iyi etu ineyo ndimayang'anira pena paliponse kutengera pamalo pano ndithudi kutengera kuti panopa ndi pakwathu basi ndiwe ndani kuti uzindikalipira ineyo kodi eh ndiwe ndani kodi tandiuze oh kodi ndikutha kuona kunena kuti ndiwe amene ukutsaka katsikana kachichepere ngati kameneka chako kosakwana zaka 18 nde tandimvere ngati iweyo suchoka pamalo pano pano mwachanguchangu ndipo ndiyitanatu inetu asekyurite kunena kuti akugwirigwire iweyo bwinobwino mwadongosolo ndiwe mwana wa sukulu ndi chifukwa chake umayankhula timawu tachizungu zinazake anzanga ndichokereni pano ndikudziwa sindikukudziwa iweyo nchifukwa ndikunenera kuti uchokepo pamalo panopa ndichani kwenikweni chimene ukufuna kodi tandiuze ngati ukumvetsetsa bobo osati tizizungu timene ukuyankhula kuti tingatipatse pulesha amwene mungoyenera kuti muchokepo pamalo pano muchokepo Ah, ndakumvetsetsa ndibweranso kuno undimva kwanu kuli kamwana kabwino kwa basi iwe ndiwe wopusa kwabasi ndiwe wopepera kwambiri kukula konseko ukhale ndi manyazi mdala iwe eh? ukhale ndi manyazi usazabwerenso pano ayi ndikumangitsa iweyo ngati ungapitirize iweyo zimenezizi zopepera zakozo ndikuyitanira apolisi wandimvetsa Hello, tabwerani muzamgwire wina wake muzamgwiregwire wina wake akusokoneza pano. Opusa iwe kwabasi. Uyirekeze ndikuoneso kachikena iwe.

Asante. Eh, uli bwanji? Ndikufuna kuti tikambirane lero ndi inuyo. Chabwino, khala pansi. Okay. chabwino ehe ndiyankhuletu Ah, ndingofuna kuti ndingonena kuti ah, zi- zikomo kwambiri pa china chilichonse pa china chilichonse ndikupepesa ndipo ndikuthokoza kunena kuti zikomo po- po- popanga zoti mu- mu- musamale za ine zikomo pondisamalira ine bwinobwino ndithudi ndikuthokoza pondithandiza china chilichonse padakali pano zikomo padakali panopa iwe sikufunikira zimenezi ukuona kukhala ndi mphamvu kaya ah, anti ine ndi ndi mphamvu pada- padakali panopa ndili ndi mphamvu ndithu sikuti ndino- ndinofowo kaya pepani pa china chilichonse chimene ndimachitira eh, ku- kwa kwa inuyo ndikudziwa ndimapanga zinthu zolakwika kwambiri komano palibe china chilichonse chimene chimene ndidzapange chi- chi- chinthu cholakwika chosafuna inuyo ndamvetsetsa pa china chilichonse cha iweyo ndikudziwa ukupanga regret padakali pano ndipo ndikhulupirire kuti ndayiwala china chilichonse chimene chimachitika ndiye usa- usa- usazivute wekha ayi chimene ukuyenera kuchita padakali panopa ndi kudekha basi ndiye ukuyenera kuti ukhale ndi mwana kenako basi ukhale ndi tsogolo lina latsopano ndili pano kukusapota iweyo tsopano wandimva chabwino Ah, ndikhala ndikupitiriza sukulu yanga ndikangoti ndabereka mwana amene ndipo wafika msinkhu wina wake ndipanga zoti ndipitirize sukulu yanga. imeneyo ndi nkhani yabwino nzeru zabwino kwambiri zimene zimenezozo ndi zabwino zimene ndikufuna ineyo iweyo sumandimvera ineyo ayi ndipo panopa ndikusangalala kunena kuti pano pano wayamba kumva ndipo ukufuna chinthu chimene ine ndimachifuna zili bwino zabwinobwino osadandaula kena kalikonse osakhalanso ndi ganizo lina lililonse loyipa kwa ine inenso panopa ndikupanga zonena kuti za iweyo zikhale zabwino basitu Wandiva? Chabwino anti. Okondedwa, ndimakukonda kwambiri ndithu. Inenso. Mayi ako anasiya udindo kwa ine ndipo ine ndikuyenera kulongosola china chilichonse. ndipo mzimu wa mayi ako ukhala no odekha padakali pano Mm. Mm. chani Mm. ndi chani Mm. Ah, ndi chani Rita